ndị be anyị ekene m unu asị m ka Chukwu Okike Abịama gọzikwelu m ndị Igbo niile n'ụwa gbaa gburugburu ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Onowu Ugonabọ anyị ga-akọwara unu n'ụbọchị taa ihe gbasara ụka akụkọ gbasara ụka n'ala Igbo m wee sị ka m jụọ ndị Igbo tupu anyị amalite Ụka bịalụ n'ala Igbo, o mere Igbo mma ka ọ bụ njọ ka ụka mere anyị? Ụka o wetara ihe ọma n'ala Igbo ka ọ bụ ihe ọjọọ ka ụka wetara n'ala Igbo? Nke a bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na ị nụọ ajụjụ a, ị gaa n'ebe ndị oyibo kpọrọ comment section ka ị wee gwa anyị ihe bụ uche gị n'ajụjụ a ya ebe a na-ede edemede gbasara ozi a m na-ezi ị nye anyị ọsịsa gị kọwara anyị dịka i si ghọta maka nke m ga-akọwa bụ dịka m onwe m si wee ghọta ya o wee bụrụ ya ka anyị na-echighatakwa azụ n'ajụjụ m jụrụ ụka O wetara ihe ọma n'ala Igbo ka ọ bụ ihe ọjọọ ka ụka wetara n'ala Igbo? Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Mgbe ndị ọcha wetara anyị ụka, enwere onye Igbo ndị ọcha ji egbe wee sị na ọ bụrụ na i jerọ ụka na anyị ga-agbagbu gị. Emerọ ndị Igbo ụka mgbakwunye ka anyị gesie ntị ike maka na ozi a dị nnukwu mkpa mgbe ụka ndị ọcha bịara ndị ọcha malite wee na-akụziri anyị ọtụtụ ihe maka na ndị be anyị na-ekwu okwu sị na ihe onye na-amaghị karịrị ya ndị ọcha malite wee na-akụziri ndị igbo ọtụtụ ihe dị iche iche wee na-agbazigharị anyị na-akọwasịrị anyị ọtụtụ ihe ndị anyị na-eme ndị na-adịghị mma ndị Igbo wee nechaa anya na nkụzi dị iche iche ndị ọcha na-akụzi wee fụ eziokwu wee fụ eziokwu doro anya n'ime nkụzi a ọ bụrọ sọ nkụzi ụka bịara n'ala Igbo wee na-eme ọtụtụ ihe ọma nke bụ na onye agụụ na-agụ na a ga-enye ya nri ka o rie na onye na-aya ọya na-enweghị ego ọ ya-eji je ụlọ ọgwụ na a ga-eduru ya jee ụlọ ọgwụ ga gwọọ onye ọya ya na onye na-enweghị ego ọ ya-eji gụọ akwụkwọ ndị ụka na-azụ ndị dị otu a n'akwụkwọ a na-eme ọtụtụ ihe ọma dị iche iche ndị Igbo wee nebe anya nebe ndị ụka anya na-ene anya na ọtụtụ nkụzi na ihe ọma dị iche iche ndị ụka na-eme ha nwa wụ ndị gboo wee bido wee nabataba ụka wee nabataba nkụzi ụka wee nyochaba ihe dị na nkụzi dị iche iche a wee fụ na ihe ọma dị n'ụka ndị gboo wee nabataba ụka wee mebe mmili chukwu wee sonyebe n'ụka ọtụtụ nkụzi nke ndị ọcha kụziri anyị melụ ndị be anyị ji nechaa anya wee sị na ọ dịkwa ka uru ọ ya-adị n'ụka ihe dị ka ịmụta ejima n'anị Igbo tupu ndị ọcha abịa ndị Igbo were ejima ka alụ onye mụta ejima a sị sị jee tufuo onye n'ajọ ọfịa onye mụta ejima a sị na ọ wụ alụ mana site na nkụzi nke ụka mgbe ụka ji wee bịa ndị ụka wee kọwabala anyị kọwabala ndị nna nna anyị ha na ọ kwanụ chukwu kere ụmụaka a na ekwesirọ ka e gbuo ha na ekwesirọ ka a jụ ha ajụ na ọ chukwu mere ka ụmụaka a dị abụọ n'afọ nne ha maọbụ ndị dị atọ na ọ wụ ọlụ aka chineke ndị be anyị wee netechee nkụzi a wee fụ na eziokwu dị na ya e wee bido na-anabata ndị ụka e na-enye ndị ụka ana a na-alụ ụnọ a na-akụziri anyị ọtụtụ ihe mgbe gboo e nwere ụdị ọya onye igbo ga-ayaba kama a ga-eduru ya jee n'ụnọ ọgwụ ndị ụmụnna agbakọ asị na onye dị otu a dịkwa ka o mere alụ o ji na-aya ụdị ọya mgbe ụfọdụ a na-akpọrọ onye dị otu a gaa tụfuo n'ajọ ọfịa ihe ndị a niile ka ndị ụka bịara na-akụzi n'anị igbo ndị igbo wee na-anabata nkụzi a na-anabata nkụzi a obere obere wee na-anabata ya ka ndị igbo gee ntị ọ bụrụ na ụka bụ ajọ ihe ọ bụrụ na ụka ji nghasa bịara igbu ndị igbo egbu ndị nna nna anyị ha nabatara ụka ayala anabata ụka ka anyị gesie ntị ike anaghị m ekwu okwu a ikekwe maka na m na-eje ụka mana m chọ ka anyị nyochaa isiokwu a wee mara eziokwu dị n'ime ya ka anyị ncha nyocha anya ma ị na-eje ụka ma ị na-agọ mmụọ ka anyị gee ntị mụta ihe mmụta dị n'okwu a ọ bụrụ na ụka jọrọ njọ dịka ụfọdụ si afụ ụka taa ndị gboo agara anabata ụka anyị kara ịchụpụ ụka ụka akarị dị n'ala Igbo mana n'ihi na ụka ji udo wee bịa ụka ji ezi omume dị iche iche wee bịa ji ọtụtụ nkụzi mara mma wee bịa ndị be anyị wee necha anya wee nabata ụka ka anyị gee ntị nna m anara eje ụka mgbe ọ mụrụ ada anyị nwaanyị nwa izizi ọ mụtara wee baa nya ụka amaka wee sị na ihe ọ ga-akpọ nwa ya nwaanyị bụ ụka amaka mana mgbe a na-ekwu ihe a ọ nara eje ụka m wee na-ajụ ndị igbo kedu ihe kpatara ndị igbo ji wee na-aba aha na-aba nwa ha aha na ụka amaka ma ndị na-eje ụka ma ndị anara eje ụka dịka nna m m kọwara unu ọ nara eje ụka mgbe o ji mụọ ada anyị nwaanyị ọ nara eje ụka mana ọ nya nwa ji ọnụ ya baa nwa ya ụka amaka e nwere ihe ọ fụrụ n'ụka e nwere ọtụtụ ihe ọma ọ fụrụ n'ụka o nwere eziokwu ọ fụrụ n'ụka agbanyere na ọ nara eje ụka mana ọ bara nwa ya ụka amaka ya bụ na eziokwu dị n'ụka ya bụ na ụka kụziri ezi- ọtụtụ ezigbo omume ọtụtụ ezi ọrụ ihe m ji sị ka m kọwaa ihe dị iche iche gbasara ụka n'ala Igbo taa bụ na ụmụaka anyị ndị ọgbara ọhụrụ n'ụbọchị taa onye kpaziri aka n'ọnụ ọ sị gị na ụka eme anyị alụ na ụka bụ nsogbu ndị Igbo nwere na ụka ghasachara Igbo ka m gwa ndị Igbo eziokwu ọ bụrụ na ụka jọrọ njọ ndị Igbo agara anabata ụka o nwere ihe ụka mere anyị ihe ụka mere anyị bụ sọ ihe ọma anyị nwa bụ ndị Igbo na-egbu onwe anyị anyị nwa bụ ndị Igbo mere onwe anyị ị bịazịa n'ụbọchị tata ụfọdụ na-asịzi na ụka mere anyị onye pụtazi ọ sị na ụka mere anyị na ụka mere anyị mana anyị nwa na-eme onwe anyị ọ bụra ụka ụka bịalụ ka ọ dịrị anyị na mma ụka bịalụ ka ọ dịrị igbo na mma ọtụtụ ndị a so n'ụbọchị tata na-ekwu na ụka mee anyị nke a na ụka mee anyị nke a, ọtụtụ n'ime ha bụ ejima o nke bụ na ọ bụrụ na e wezuga ụka nke nwa wụ ejima nke nwa sị asị na ụka eme anyị na ụka eme anyị e nwere ike ị gara adị ndụ mana ọ na-apụtaziri ndị mmadụ wee na-anachighazi n'ọtụtụ ihe ndị gboo jụrụ ajụ ka ndị be anyị gee ntị ma ị na-eje ụka ma ị na-agọ mmụọ onye ọbụna zeelụ ajọ omume o nwerọ ihe ụka mere anyị ọ anyị nwa ndị igbo na-eme onwe anyị ndị ụka bịalụ ka a dozie anị igbo ụka bịalụ ndị gboo wee nabata ụka ewee soro usoro ụka na-aga mgbe a na-ekwu ihe a ụka abụlọ ma ị chọrọ ma ị chọrọ na ị ga-ejerịrị ụka ndị nna nna anyị ha nabatara ụka bụ enenekete ihe ndị ụka na-eme nenekete ezigbo omume ndị ụka enenekete nkụzi dị iche iche ndị ụka na-akụzi ihe dị ka na di nwaanyị nwụrụ mgbe gboo abịa na be anyị ọ bụ na di mmadụ nwụrụ ọtụtụ ụmụnna a na-asị ka a saa ozu nwoke arụ eburu mmiri ya bunye nwaanyị ụfọdụ asị na ọ nwaanyị gburu di ha asọba nwaanyị nsọ agwa ya mee nke a ya mee nke a na ọ ya gburu di ya ataba nwaanyị afụfụ maka na di ya nwụrụ Ihe ndị dị iche iche dị otu a ka ndị ụka gbazigharịchara anyị wee gwa anyị na ọnwụ bụ ọnwụ n'ime etiti di na nwunye na nwoke nwere ike buru ụzọ nwụọ na nwaanyị nwere ike buru ụzọ nwụọ mana ọtụtụ obodo dị iche iche n'anị Igbo tupu ụka abịa bụ di nwaanyị buru ụzọ nwụọ ebo ya na ọ nwaanyị gburu ya asọba nwaanyị nsọ ọtụtụ ihe ndị a ka ụka gbazigharịchara anyị Ụka kụziri anyị na onye mere mmehie taa nwere ike chegharịa echi o soro zọpụtaba mmadụ echi o soro bụrụ ezigbo mmadụ mana tupu ụka abịa enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'anị Igbo akpụrụ gị baa n'ajọ ọfịa ma ọ bụ asị ka a chụpụ onye ahụ n'obodo mana ụka gwara anyị na enwere ihe a na-akpọ second chance a na-enye onye mmehie akụziere ya gbaziere ya na ụdị ekpere na ụdị nkụzi dị iche iche na onye ahụ bụ onye mmehie taa nwekwara ike echi ọ bụrụ ezigbo mmadụ soro zọpụtaba mmadụ soro mebe ezigbo omume ihe ndị a bụ ihe ụka na-akụziri n'anị igbo ndị igbo ji wee nabata ụka ọkwanụ ndị nna nna anyị ha ndị gboo bụ ihe nabatara ụka n'anị igbo maka na afụrụ na ụka mara mma ihe m ji na-ekwu okwu a ka ndị igbo kwụsị ị na-ekwuzi na ụka mere ha nke a na ụka mere ha nke a ụmụaka ọgbara ọhụrụ pụtaziri kịtaa na-ebugharịzi ọgwụ onye pụta ọ sị gị na ndị ọcha ji bịakwa ghọrie anyị ọ bụrọ nghọri ụka bụ ezigbo ihe mere ndị be anyị ji nabata ụka ụka ji wee dị n'anị igbo ọ bụrụ na ụka abụrọ ezigbo ihe ndị be anyị agara anabata ụka mana ihe kacha nke bụ ka ndị igbo ma ndị ụka ma ndị omenala ka anyị ranata n'ọtụtụ ihe ọjọọ anyị na-emezi n'ụbọchị taa ndị ụka nwere mmehie nwere ihe a na-asọ nsọ otu a ka ọ dịkwa na ndị omenala omenala ndị omenala tọrọ atọ nwere ihe a na-asọ nsọ mana ndị be anyị rapụziri ma nkụzi ụka ma nkụzi omenala arụ wee karịa n'ala igbo arụ wee karịa ụfọdụ ji wee bịaja wee sị na ndị ụka na ndị ụka na ọ bụrụ na ewezuga ụka na igbo kara ịdị mma na ọ bụrụ na ewezuga ụka nke a kara ime ọkwa anyị nwa wụ igbo na-eme onwe anyị o nwerekwa ihe ụka mere anyị ụka bịara mmezi n'ala igbo ụka bịara ka o dozie ala igbo Ya bụ, aga m akọwara unu ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ mere ihe niile ji wee ghatọkọọ ọ bụrọ sọọ ụka mebiri ndị ụka ọdịnala mebikwuru maka na mgbe gboo ndị igbo nwere nsọ enwere ihe ị ga-eme agwa gị na i mere alụ mana kedu ihe bụzi alụ n'ala igbo taa anyị wee ghatakọ ihe niile ma ndị omenala ma ndị ọdịnala aghatakọzie ihe niile a n'apịtọ ụfọdụ jee obodo tere aka ajebute ọgwụ ma ndị nwa sị na ha na-aka ụka ụfọdụ kwuzi wụ ọgwụ ka eji akakwuzi ụka ka o wee na-enweta ego ọkwa anyị nwa wụ ndị igbo ghasasịrị ụka ghasaa nkụzi ụka ụka m na-akọwa maka ya taa bụ ụka ndị be anyị nechara anya wee fụ na ọ dị mma wee nabata ya n'ala Igbo mana tata ndị be anyị jiziri egwu ọghara ọgha a na-akpọ onye ọbụla chọrọ ka a nụ afa ya ihe a abụrọkwa ụka ndị Igbo maalụ ndị Igbo nabata n'ala Igbo ụka ndị Igbo nabata n'ala Igbo bịara ndozi abịa ka emepe anyị anya ka anyị mara ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe ọma ka anyị gụọ akwụkwọ ka anyị mara ebe ndị ibe anyị ma ka anyị soro ibe anyị mebe ka ha si eme ọ bụrọkwa ihe na-afịa n'ụbọchị taa onye nke a akata nke ya onye nke a akata nke ya mana ihe m na-agwa ndị igbo ka anyị rapụ na ụka na enwere ihe ụka mere anyị anyị nwa wụ igbo mere onwe anyị nkụzi ụka bịa n'ala igbo amaka ndị igbo wee nabata ya ndị gboo gboo ri wee nabatara ụka ebe ndị gboo anwa na-agọ mmụọ na-ekpere arụsị nechara anya nabata ụka ụka amaka ụka amaka nkụzi ụka amaka ọ bụrụ na ndị igbo ga-echigha azụ na nkụzi ụka ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ga-ebenata mana enwezi nkụzi ụka nkụzi ụka ji bịa mgbe buru gboo onwezi onye chọrọ ịma ihe onye ọbụla na-emezi ka onye isi fụ ụzọ ka onye ngwụlọ jebe ije enwezi onye na-achọ kedu ebe onye arụ na-adịghị nọ ka e je gwọọ onye ọya n'ụlọ ọgwụ onye nwere nri e ga-eri ka e nye ya nri onye nwere ego ọ ya-eji je akwụkwọ ka a zụọ ya n'akwụkwọ ka a gwa ndị mmadụ sepụ aka na njọ ihe a na-akọziri anyị n'ụlọ ụka taa bụ ka onye isi fụ ụzọ ka onye ngwụrọ gaba ije ka onye nwụrụ anwụ kunite ọ bụrọ ihe a ka ndị ọcha wetara anyị ụka kụziri anyị ihe ụka bịara ka ụka dozie mmadụ ka mmadụ dị mma ka mmadụ kpebere chukwu mana ndị be anyị ghatọkọtaziri ya ndị omenala nwa o nwezi ihe a na-asọ nsọ mgbe gboo e nwere ọtụtụ echichi dị n'ala igbo ga-abụ i chie ị gaghị anọ ebe a na-emegide mmadụ mana taata ọtụtụ ndị echichi ọtụtụ ndị chili ọzọ bụzi nwa ka a na-aya n'obodo onye pụtazi ọ sị na ụka mere anyị na ụka eme igbo na ụka kwa na-ewezi ndị ụka mee anyị ndị ụka kedu maka ndị anwa wụ ndị omenala ha ka na-asọkwa ihe ndị igbo na-asọ nsọ ha ka na-edebekwa iwu dị n'ala igbo a ka na-ekwukwa eziokwu nwanne amakwa nwanne ya ihe anyị na-ekwu kịta abụrọzi ụka maọbụ ọdịnala na ọ ndị igbo bụ ihe jidela ala igbo wee ghasazi ya ya ka mmadụ kwụsịzịa ịsị na ọ ndị ụka mere igbo ji ghasaa ma ọ bụ na ọ ndị ụka mere e ji nwee ọtụtụ ihe alụrụ ana dị iche iche na anyị nwa wụ ndị igbo na-eme onwe anyị m wee sị na m ga-akọwalụ ndị igbo otu mmiri si baa na opi ụgbọgụrụ site na ụdị ụka n'ozi nke abụọ m ga-ezi gbasara ụka m wee sị na ọ ya-adịrị ndị igbo na mma dịka ị ga na-anụ ozi a gbasaa ozi a n'ụwa niile